ee eh, igbo wu igbo ndewo nụ abịala m ọzọ taa n'ihi ndị igbo si na gbadụgbadụ gba ngwere ya anya anwụ na nji abịala m ọzọ taa n'ihi e kowe elu a chọwa onye ogologo abịala m ọzọ taa n'ihi agadi okenye ọ naghị anọ n'ụlọ eghu amụọ n'ọbụ ndị Igbo ndị nwe m na ndị m nwe ndewo nụ abịala m ọzọ taa e nwere okwu dị mkpa m ji bịa biko ọ bụrụ na ihe a wụ ụbọchị mbụ gị oge mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo m ana m arịọ gị awụla onye aka ntagide gbaa mbọ kaa ihe afụ i vu n'obi gị ihe ị chere na ihe onyonyo ndị a nke ọzọ abịa wụrụ gbaa mbọ gbasie ya ike tiiri m aka n'ịgbasa ozi a n'ikuku ya wụrụ ma i sonyebele m sonye na nwanne gị Chief eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nke mbụ nwa a mụrụ n'ala Mbaise ga-esonyekwe m na YouTube channel m ebe ahụ ka ọ na-asụ kwụrụ kwụtụ kwụtụ ga-agakwa na tiktok gakwa jee sonye nwanne gị nwanne ụrọ nkịta wụ daara m m adaara gị ụwa dịkwara unu mma he m kwọ bịa taa wụ n'oge gara aga ka m mere ihe onyonyo na-ele nwanne anyị nwaanyị otu nwanne anyị nwaanyị

unu ahụna ka o si kwụrụ akwụ na ahụ na na na ndị ọ dị n'aka onyonyo a ka iri na-elele ala nga ga-egosi unu were na obi mara na kpọrọ chi m ọ ihe ahụ e ji na-agwa unu sị iji na-anaghị eso na-anaghị ege ma ọ na-enweghị ezi onye ndụmọdụ ọ na-eso ozu laba la ili e kpogide ya aja gee ntị ngwere niile makpucha makpu mana ọ wụha na ị ga-amata nke afọ rọga ọzọkwa matakwa na na ihe a na-eji amata onye kpakara ibe ya n'akụ ọ wụ onye gbafuru nkume bịa nyara ya n'olu ụmụnne m ka ihe a wụrụ ihe mmụta nye ọtụtụ n'ime anyị ka anyị ghara anyị na-emebiga ihe oke ka anyị na-akụziri nụ ụmụnne ụmụnna ka anyị were nụ ohere ọma anyị nwere ịbịa n'efere ihu efere mba ụwa na-agwa mmadụ nke bụ eziokwu ka anyị ghara nụ ịna-akwagide ihe ọjọọ ka anyị ghara nụ ịna-esogide ihe ọjọọ ka anyị ghara nụ ịwụ ndị gị ikwe na ọ dị iri anya chịrịchịrị n'akpa n'ihi gịnị ajụ site n'isi fụọ ya bịara isi ngụ aka ọ dị mkpa taa ka ọtụtụ n'ime anyị ụmụ okorobịa anyị ụmụ agbọghọbịa anyị ka ịka nke ndị Igbo ka unu were nwayọọ were nụ nwayọọ werekwe nụ nwayọọ n'ihi ụwa a otu a ị hụ o ji na-atọ oke ụtọ ọ ga-ede anya fụọ ka ị la-eme ihe ka uche gị dị ya uche gị dị ya wefu aka la ihe ọjọọ wefu aka la anwụ ole ala dọrụ bekee ọma ọnwụ wezuga onwe gị la ihe ọbụla ga-ime gị ka ị nwee nsogbu la ndụ a wezuga aka gị ị hụna nwanne anyị nwanyị onye wụ nke ọbụla o kwuru ya dịka ọdụ onye wụ mmadụ unu ahụna ya taa unu ahụna ihe emeghe na ihu efere mba ụwa unu ahụna na onye ọbụla ọdụ onye si nwanne anyị nwaanyị okwu onye ọbụla na-ekwu okwu ya si chai gaa la ihu efere mba ụwa gaje hụ ka ekwe si na-akụ gee ntị mgbe a na-enye nwata nne ya dị ndụ nna ya dị ndụ ndụmọdụ ọ wụ ebe ahụ ka nwata ke nne na nna ya na-adịghị ndụ na-ewere akọ la uche ya were ubiri mara kpụrụchịm ma nara ndụmọdụ ahụ na-akwụghị ụgwọ n'efu were ya nyere onwe ya aka ọ dị n'oke ọha m taa were nụ ihe gbasara nwanne anyị nwaanyị a wụ Blessing CEO ka ọ kụziere anyị ihe ka anyị ghara nụ ịwụ ndị na-ecelebrate ihe ọjọọ ndị na-ahụ ihe ọjọọ ịlata anya anyị na-aṅụ this is ị wụ number one you are this you are that mba o n'ihi ajụla iyeli isi ya abịala isi ngụ aka n'ihi iyi vucha na ọ maara ekwe ya bịa vue ndị a na-amaghị ekwe ọ dị n'oke ọha nwuo nna mụrụ m sị onye ya gwara ụka ya nụkwala onye nyekwenyere ya ndụmọdụ gwa ya ụka ya nụkwa o ụmụnne m ka m gbapịa ọsọ ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi chetakwe na ị ga-esonye m na ihu efere mba ụwa chief eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwa afọ mbaise ụwa dịkwara unu mma oo